Wawa zimfumu wawa zimfumu Lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene wamwalira nthawi yake isadakwane. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Catherine D. ndi dzina limene anthu amamutchula. Mtsikana ameneyu wamwalira nthawi yake isadakwane ndipo umu ndi mmene zilili. Catherine D adali mtsikana amene amapanga bizinezi yake ya saloon komko ku Area 3. Wakhala apanga bizinezi imeneyi kwa nthawi yaitali. kuyambira mu chaka cha 2016 ndiye tsiku lina ali pa shop kunabwera atsikana amene amapanga mabizinesi awo ogulisa thupi amakamba nkhani zawo zokhuzana ndi azimuna e napita ku zambia mamuna uja anandipasa ndama mwakuti e napita kwakuti mamuna uja ndipasa ndama mwakuti ankaonesa kuti life yawo inali bwino zinthu zimayendera nde catherine d akamaona zimenezi ankaona ngati kuti life yake yangoyima pamodzi zinthu sizikuyenda Zotsatira zake adapanga chiganizo chofuna kuti asinthe moyo wake chifukwa chakuti ankazimva ngati iyeyo zinthu sizikutheka akamaona anzake life imene akuphaka, akunjoya, akumanga manyumba iye uja ankazimva kupelewera kuti ineyo zinthu sizili bwino. Zotsatira zake adakumana ndi asikana aja adambopanga nawo friend. mpakana asikana aja anampanga introduce ku business imene ankapanga. Iye uja adajoyinaso business yogulisa thupi nde amayendaso ma away. Amapita ku Zambia, amapita ku Zimbabwe, amapita ku Blantyre, amapita ku Dedza ku Mzuzu izi ndi izi ntchito yake yopanga service azimuna. Nde wakhala apanga zimenezi kwa nthawi yaitali. Nde mu chaka cha 2019 shop yake ija adapanga chiganizo choseka chifukwa chakuti anthu amene anawasiya pa saloon paja, ankakanika kupanga manage, zotsatira zake anapanga chiganizo chotseka saloon ija kuigulitsa kwa anthu ena. Adaigulitsa saloon ija iye uja anangopanga focus ku business yake yogulitsa thupi ndipo china chilichonse chinali bwino. Mu chaka cha 2022 anapanga project yake yofuna kumanga nyumba, nyumba adaiyamba ndipo china chilichonse chinali bwino. Wakhala athamangitsa ma file mpakana nyumba ija idatheka ndithu mu chaka cha 2024. ndi pamene adamaliza kukhoma malata komanso kumanga mpanda ndiye mu chaka cha 2025 mu adapezanso customer amene anamuyitana ku Zambia ku Zambia kuja adapita anabwererako ndi atabwererako wakhalanso kanthawi kochepa customer ujanso anamuyitananso kachikena kuti ubwere kuno ku Zambia ndi adapitanso atapita kumene kujako Akuti iyeyu adasiya kumwa mankhwala ake a boma. Zotsatira zake kumene kujako adayamba kudwala. Atadwala anamubweretsa kuno ku Malawi. Wafika ku Malawi wakhala miyezi ingapo kupuphaphupha ndi moyo koma zotsatira zake wamwalira week inoyi ndipo maliro ake aika dzulo. Ndinabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengere phunziro. Atsikana akamati moyo, moyotu n'kudikirira. Osaona kuchedwa, osaona kufulumira, chifukwa chakuti Mulungu amapanga china chilichonse mu nthawi yake. Nde ngati anzanu zikuwayendera, si bwino kumatsata njira zachidule kuti mufanane ndi anthu ena ake. Lekani! Chonde osapanga mpikisano. Ngati mufuna mupange mpikisano, muzipanga mpikisano ndi iweyo wa dzulo. Osapanga mpikisano ndi wina aliyense chifukwa choti iweyo wa dzulo, iweyo ukumudziwa. Nde panga mpikisano ndi iweyo wa dzulo ndi iweyo wa lero. walero akhale wa better kusiyana ndi wa dzulo nde akuluakulu osamapanga compare life yanu ndi anthu ena ake.